A chairde, bhur gcéad fáilte isteach ag seo seimineár taighde agus eolais ar oideolaíocht sa Ghaelscolaíocht ó Choláiste Naomh Muire anseo i mBéal Feirste agus seo an darna seimineár ar ndóigh mar chuid de Teaching Profession Project. Má tá sibh linn inniu beo, tá fearadh na fáilte romhaibh isteach ag an seimineár seo. Má tá sibh ag amharc air ar YouTube inniu, cuirim fáilte romhaibh isteach ag an seimineár seo agus, ar ndóigh, má tá sibh ag amharc air inniu, an 7ú lá Nollag, fáilte isteach ag an seimineár seo chomh maith leis sin. Tháinig muid le chéile anseo inniu agus an aidhm atá againn anseo ná solas a léiriú ar an taighde atá déanta ar an oideolaíocht a bhaineann leis an tumoideas. B'fhéidir comhairle a chur ar fáil, comhairle praiticiúil a chur ar fáil, má tá an deis, sin a dhéanamh inniu agus seans maith go mbeidh díospóireacht á dhéanamh istigh anseo againn agus plé maidir leis na dóigheanna is fearr teagasc éifeachtach a dhéanamh in earnáil na Gaelscolaíochta. Mar sin de, inniu, beidh muid ag díriú ní amháin ar an bhunleibhéal ach an darna agus an tríú leibhéal chomh maith. Agus i mo chuideachta anseo chun sin a dhéanamh, triúr a bhfuil taithí ar leith acu agus taithí leathan agus iad ag teagasc agus ag léachtóireacht sa bhunscoil, sa darna leibhéal agus ar an ollscoil. So, mar sin de, ba mhaith liom fearadh na fáilte a chur roimh na haíonna isteach chuig an seimineár seo, an Dr. Seán Mac Corraidh, Fionnuala Ní Mhealláin agus Caitlín Ní Ruanaidh. Tá fáilte romhaibh ar fad isteach chuig an seimineár taighde seo. agus leis an phainéal sin a chur i láthair agus in iúl daoibh. Fionnuala, Tá taithí 20 bliain agatsa mar mhúinteoir ag teagasc. Tá tú ag teagasc mar mhúinteoir i mBunscoil an tSléibhe Dhuibh ó bhí 2005 ann agus comhordaitheoir ar na healaíona ansin. Agus chomh maith leis sin, cathaoirleach ar Fhéile Scoildrámaíochta Bhéal Feirste agus roinnt mhaith foilsithe agat. le CCEA, Draíocht le Drámaíocht, Fonn le Filíocht. Chomh maith leis sin, tá teastas iarchéime agat sa Ghaeilge agus litríocht na Gaeilge ó Ollscoil na Ríona Bhéal Feirste agus M.A. déanta agat san oideachais agus sa Ghaeilge ó Choláiste Ollscoile Naomh Muire anseo i mBéal Feirste agus chomh maith leis sin PHQ déanta agat, tá tú gnoitheach. Bhí tú gnoitheach na mblian. Bhí mé gnoitheach. Bhí tú gnoitheach. Bhuel, fáilte romhat isteach agus go raibh maith agat as bheith linn. Agus Sheáin, ar ndóigh, tú féin a chuir tús, b'fhéidir, nó a bhí croí lárnach ins an taighde ar an tumoideas ó thús agus tá tú mar comh, tá tú mar chomhordaitheoir anseo ar an chúrsa feabhsúcháin sa Ghaeilge agus sa Ghaelscolaíocht do mhic léinn PGCE. i gColáiste Ollscoile na Ríona agus Ollscoil Uladh, chomh maith le anseo i gColáiste Mhuire, an trí institiúid sin tá brón orm. Agus is léachtóir thú anseo i gColáiste Mhuire agus bíonn tú ag plé leis an tumoideachas agus forbairt ghairmiúil do mhic léinn faoi oiliúint. Agus ar ndóigh. neart foilsithe agat, go háirithe in 2008 nuair a chuir tú amach The Quest for Best Practice in Irish Medium Schools in Belfast ar thóir an dea-chleachtais mar chuid den dochtúireacht s'agat féin, neart ailt agus leabhráin foilsithe agat féin agus, ar ndóigh. taithí na mblianta agatsa ag plé leis an tumoideachas so gura maith agat as an lá seo a eagrú inniu agus ar ndóigh rudaí a stiúradh anseo. Agus Caitlín, taithí agat féin fosta, d'fhreastail tú féin ar Ollscoil na hÉireann Gaillimh, céim agat sa Stair ansin agus sa Ghaeilge agus iarchéim ansin san Iriseoireacht ón Acadamh de chuid Ollscoil na hÉireann Gaillimh ar an gCeathrú Rua, chomh maith le PGCE agus in Ollscoil Uladh. agus tá tú go fóill ag foghlaim agus ag gabháil do chéim mháistir ins an tumoideachas anseo i gColáiste Mhuire so taithí agatsa ar ndóigh ag gabháil dó sin agus chomh maith le sin dhá bhliain caite agat i gColáiste Oiriall sula r imigh tú chun na gréine cluinim agus ansin gur fhill tú ar ais anseo agus anois i gceannas ar chúrsaí staire i gColáiste Feirste i mBéal Feirste so fáilte romhat féin isteach chuig an seimineár seo.

Luaigh mé gur fhoilsigh tú féin ansin The Quest for Best Practice in Irish Medium Schools i mBéal Feirste ar thóir an dea-chleachtais sin. Ó bhí 2008 ann an dtáinig mórán dul chun cinn ó thaobh an taighde atá déanta ar oideolaíocht an tumoideachais nó cá bhfuil muid anois ó thaobh sin de? Bhuel, is cinnte go dtáinig agus táimid ag dul a dhéanamh tagairt dó sin ar ball ach má théann muid siar go dtí 1990, bhí scríbhneoir a bhfuil Snow air ag caint ar na héilimh a dhéantar ar mhúinteoirí atá ag teagasc fríd an dara teanga go gcaithfidh siad, agus aithneochaidh an bheirt seo na rudaí seo, go gcaithfidh tú tuilleadh treorach agus comhairle a thabhairt do dhaltaí, go gcaithfidh tú athrá agus áibhéil a dhéanamh. agus go gcaithfidh tú eiseamláir a dhéanamh ar úsáid na tumtheanga, is dóiche, agus ar ndóigh sa chás s'againne, an Ghaeilge, gur eiseamláir thú ar úsáid na Gaeilge. Ansin tháinig Fortune i 1997 agus bhí sé ag caint ar. ionchur sothuigthe agus tchífidh muid an frása sin arís agus arís eile go gcaithfidh an múinteoir a chinntiú go bhfuil na daltaí ag éisteacht agus ag tuigbheáil an rud atá siad a rá agus an sothuigtheacht sin a mhéadú in ábhar léitheoireachta agus b'fheidir dul chomh fada le leaganacha difriúla den téacs céanna a sholáthar do fhoghlaimeoirí. The Centre for Advanced Research in Language Acquisition in 2000, chuir siad checklist amach bunaithe ar thaighde a bhí déanta acu ag coimheád ar mhúinteoirí a bhí ag teagasc fríd an dara teanga agus bhí, chonaic siad rudaí cosúla, go raibh an t-ábhar agus an teanga agus an cultúr á gcomhtháthú le chéile, go raibh. forbairt teangaidh agus feabhsú cruinnis i mbéal daltaí agus tchifidh muid an frása sin arís, feabhsú cruinnis, nuair a thig muid go dtí daltaí tumoideachais, tá siad ar an aon chumas le cainteoirí, le sárchainteoirí ó thaobh na héisteachta agus na tuigbheála ach go dtoisíonn na dúshláin le giniúint na teanga, giniúint labhartha na teanga agus giniúint scríofa na teanga. Ceann eile de na rudaí a chonaic siad nó timpeallacht atá saibhir ó thaobh an dara teangaidh a sholáthar agus ba mhaith liom plé beag a dhéanamh ar sin. Agus ceann de na dúshláin is mó ná freagraí sínte i bhfoirm aschur fada ó na daltaí a chur chun cinn. Níl sé níl sé furast an dara teangaidh a mhealladh as na páistí go háirid freagraí fada. Ansin tháinig Gabrielle Nig Uidhir agus rinne sí staidéar bunaithe ar na cumais bhreise atá ag tum-mhúinteoirí agus ceann de na cinn is suntasaí ná na scileanna le bheith ábalta Béarla a chur ar Gaeilge agus Gaeilge a chur ar Bhéarla agus ba mhaith linn, b'fhéidir, plé beag a dhéanamh ar sin, ar úsáid an aistriúcháin agus rudaí mar sin. Agus an próiseas foghlama san oideachas dátheangach a thuigbheáil agus a mhíniú agus sin cúram atá ar, cúram eile. Bímid ag caint ar dhá chúram, bímid ag caint ar an teangaidh a mhúineadh agus an teangaidh agus an t-ábhar a chomhtháthú le chéile, ach caithfidh an múinteoir a bheith ábalta an córas casta seo a thuigbheáil agus é a mhíniú do thuismitheoirí nuair a chuirtear ceist, mar shampla, Cad chuige a dtosaítear ar léitheoireacht na Gaeilge nuair atá siad níos láidre sa Bhéarla? agus a bheith agus an réasúnaíocht a bheith réidh acu le tabhairt do thuismitheoir. Anois Baker in 1996 nuair a bhí sé ag caint ar an obair a rinne Krashen, Stephen Krashen. Mhol seisean gan a bheith de shíor ag ceartú botún. You know, ag, má bhíonn tú de shíor ag ceartú botún, brisfidh tú ar an chumarsáid nádúrtha a tharlaíonn i seomra ranga, ach go gcaithfidh an ceartú sin tarlú áit inteacht, am inteacht, ar dhóigh inteacht. Agus rud eile a dúirt Baker san am sin, agus. agus beidh seo ina ábhar plé againn, níl mórán le gnóthú ar theagasc rialaithe an dara teanga ar mhaithe leo féin, go gcaithfidh an comhthéacs sin a bheith ann i gcónaí. Johnson and Swain 1997. Bhí siadsan ag caint ar you know agus iad ag iarraidh cur síos ar cad is tumoideachas ann go díreach, dúirt siad cúpla ceann de na rudaí a dúirt siad, tacaíocht a thabhairt do chéad teanga na ndaltaí, agus má smaoitíonn tú ar an chóras s'againne, bheirtear tacaíocht do Bhéarla na bpáistí, ar ndóigh, níl deacracht ar bith leis sin agus sin moladh a bhí acusan go gcaithfear agus ar ndóigh bíonn muidinne ag úsáid an eolais atá acu ar an Bhéarla lena gcuid Gaeilge a fheabhsú fosta. agus ag tús na bunscolaíochta, mar shampla, bíonn dinimic dhátheangach ann, bíonn bíonn na páistí ag éisteacht le Gaeilge, is Béarla is mó a labhrann siad, tá an múinteoir i gcónaí ag caint Gaeilge agus ag úsáid geáitsí coirp leis an chiall a chur trasna. Rud eile a luaigh siad ag an am sin, dátheangachas suimitheach. you know, go gcuirtear le próifíl teanga na bpáistí. Nílimid ag baint a dhath daofa, nílimid ag dealú aon rud daofa. Feabhsaíonn siad a gcuid Gaeilge agus feabhsaíonn siad a gcuid Béarla. So, san iomlán tá an rud suimitheach. Luaigh siad ag an am sin an leibhéal céanna teanga, you know, go bhfuil, go mb'fhéidir go bhfuil sin níos fusa, go bhfuil an leibhéal céanna ag achan pháiste ach sa chás s'againne, ar ndóighe, Tá líon na ndaltaí a bhfuil Gaeilge sa bhaile acu ag méadú agus caithfear amharc go cúramach i ndiaidh na ndaltaí sin ar ag úsáid difriúla, is dóiche. Ansin, Tedick i 1998, dhírigh sise isteach cuid mhaith ar mheancógaí agus ar bhotúin a dhéanann páistí agus ar an dóigh ar cheart caitheamh leo. fríd féincheartú agus piarcheartú agus ligint do na páistí machnamh a dhéanamh ar a bhfuil scríofa acu agus ráite acu. Tháinig Stein i 1999 agus dúirt sé go gcaithfí aire a thabhairt don chruinneas. Agus rud eile a deir cuid mhaith taighdeoirí, go gcaithfear ciall agus foirm na teanga a aibhsiú. So ní hé amháin go bhfuil muid ag iarraidh, teachtaireachtaí a chur trasna agus teachtaireachtaí a fháil ar ais ach na teachtaireachtaí sin a bheith cruinn. Ceist eile a bheas muid a phlé, bíonn muid uilig ag déanamh réidh intinní foghlama ábhair, seo na scileanna atá le cur chun cinn. Déarfaidh muid inniu go bhfuil intinní foghlama teanga le cur chun cinn fosta agus giniúint chruinn ó bhéal a sholáthar agus a chur chun cinn. Is dócha gur cheart dúinn anois dul i réidh. Chuir tú an cheist, a Chonaill, faoi thaighde s'agat féin. Yeah, rinne, chuartaigh mé ó shin. Nuair a smaointíonn tú ar an obair atá déanta ag TJ Ó Ceallaigh agus Aoife Ní Shé sa mhéid is gur tharraing siad na dúshláin uilig le chéile agus rinn siad ceithre ghrúpa daofa. An chéad cheann. atá luaite acu ná go bhfuil leibhéaltacha éagsúla cumais sa Ghaeilge a gcaithfear aird a thabhairt orthu. Má smaointíonn tú scoileanna Gaeltachta, cainteoirí dúchais Gaeltachta, Gaelscoileanna i gcathracha ina bhfuil páistí nach bhfuil Gaeilge ar bith sa bhaile acu, páistí a bhfuil Gaeilge sa bhaile acu, páistí a bhfuil an Ghaeilge mar chéad teanga sa bhaile acu agus páistí nach gcluin focal Gaeilge ó fhágann siad an scoil agus go gcaithfear freastal ar na leibhéaltacha sin uilig. Luaigh siad fosta ag teagasc curaclaim na scoile gan Gaeilge a theagasc. Mar sin, an rud a chreideann muidinne go gcaithfidh tú an Ghaeilge a theagasc fríd a bheith ag cur i láthair an churaclaim agus tá sin le pleanáil agus le cur i bhfeidhm. Easpa cruinnis na ndaltaí. Dúshlán eile, rud a luaigh muid ar ball, níl muid ag iarraidh díriú isteach ar sin róbharraíocht, tá tá líofacht agus cumarsáideacht ar dóigh bainte amach acu, an obair atá le déanamh againne ná cruinneas a chur leis an líofacht sin agus ar ndóigh go mbeadh béim ar chumarsáid trí Ghaeilge agus aschur. Cuid de na teorannacha, b'fhéidir, atá leis seo an cruinneas gramadúil lag sin, gan an tumtheanga a úsáid i ndiaidh scoile acu. Má smaointíonn tú, an méid páistí a castar ormsa nach n-úsáideann a gcuid Gaeilge i ndiaidh iad an scoil a fhágáil? You know? Tá sin ag athrú agus ba mhaith linn sin a phlé ar ball ó thaobh na cumainn atá taobh amuigh den scoil. Agus ceann nó dhá phointe eile go gasta, Go bhfuil sé doiligh oibriú amach cad é go díreach na fachtóirí is cúis le heispéiris éifeachtacha. An dtig leat do mhéar a leagan go díreach ar an rud a tharla a rinn ceacht ar dóigh den cheacht sin nó a rinn seachtain ar dóigh de na himeachtaí a bhí ar siúl agat? Agus ar ndóigh, go bhfuil sé tábhachtach go bhfuil muid ag caint ar thorthaí taighde ó thíortha eile agus go n-aithníonn muid go bhfuil contúirt ag baint le ginearálú na bhfionnachtana sin, go gcaithfidh tú. an timpeallacht agus na cúinsí atá anseo you know nach bhfuil an Ghaeilge le feiceáil mórán go poiblí, cé go bhfuil sin ag athrú rud beag, mar shampla má fhaigheann tú ar an Glider anois tchifidh tú ainmneacha aitheanta normálta a bhíos againn ar Bhóthar na bhFál mar shampla agus síos go lár na cathrach, go bhfuil an Ghaeilge le feiceáil níos mó agus go gcuidíonn sin le cumas liteartha na bpáistí. ach go bhfuil ar ndóigh an timpeallacht Béarla i bhfad níos saibhre. So sin mar a sheasann sé, Sin mar a sheasann sé.
den chuid is mó. Cathain a gceisteanna tú sin? Right, agus tusa, mar a luaigh muid ansin ag an tús, tá tú ag déanamh staidéir arís, MA ar siúl agat istigh anseo nó MA istigh anseo. I dtaca leis an oideolaíocht sin de, Tá sé casta go leor an rud a luaigh Seán ansin. An bhfuil fhios ag múinteoirí atá amuigh ansin ar scoil na rudaí sin ar fad? An ndéantar dearmad de sin nuair a imíonn siad amach as an Choláiste Traenála, amach as an choláiste nó cibé áit agus ansin, ach ansin an mbíonn sé á dhéanamh acu go nádúrtha taobh istigh den seomra ranga, do bharúil? Bhuel, braitheann sé ar an múinteoir. Is mise an múinteoir teagascóra i gColáiste Feirste agus tá cúigear déag againne, cúigear déag múinteoir nua idir ionduchtú agus, Luathfhorbairt Gairme 1 agus 2. So braitheann sé ar an múinteoir. In amanna tá tuigbheáil acu ar an chóras ó thaithí s'acu féin, b'fhéidir gur iar-dhaltaí iad, d'fhreastail siad ar an chóras so tá na straitéisí seo acu go nádúrtha. Ná déanaigí dearmad, níl PGCE ar fáil don mheánscolaíocht iomlán i nGaeilge so tá muidinne faoi mhíbhuntáiste ansin. But so braitheann sé ar an múinteoir aonair. Mothaím go gcaithfidh na scoileanna tabhairt faoi seo agus sin an rud atá muidinne ag déanamh sa choláiste so tá muid ag gabháil de chuid mhór ceardlann ó thaobh straitéisí tumoideachais, tá muid ag gabháil de scéimeanna cosúil le Ceannairí Foghlama, ag déanamh breathnóireachtaí, tugann muid deis do na múinteoirí óga breathnú ar na múinteoirí le taithí agus is earnáil iontach óg muid, you know tá muid i ndiaidh ceiliúradh 30 bliain, níl, you know tá 50 bliain ag lucht na bunscolaíochta agus tá múinteoirí s'againne óg, so nuair a deirim múinteoirí le taithí, b'fhéidir múinteoirí atá ag obair ar feadh 20 bliain agus sin óg, you know in earnáil an Bhéarla i ndáiríre. but ligeann muid dóibh amharc ar mhúinteoirí le taithí chun amharc ar na straitéisí tacú, athrá, clil, ceartú le cineáltas, so bíonn muid ag díriú isteach ar sin but braitheann sé ar an múinteoir aonair agus mothaím nach bhfuil go leor tacaíocht ar fáil do na na mic léinn óga atá ag iarraidh bheith ina múinteoirí meánscoile in sa chóras seo, feicim laige ansin so tá sé ag brath ar an múinteoir áirithe sin i ndáiríre. Ag brath ar an duine.
Bhí tú ag caint ansin agus pleanáil a dhéanamh agus na straitéisí. Is tú ar scoil Fionnuala ag caint fá dtaobh de sin agus sin a dhéanamh go praiticiúil. Agus sibh ag pleanáil ar scoil, an mbíonn sibh ag pleanáil go fadtéarmach agus na straitéisí sin oibrithe isteach ins na rudaí a dhéanann sibh nó an mbíonn pleanáil ag bogadh agus ag athrú de réir a chéile ag brath ar na rudaí a tharlaíonn taobh istigh den tseomra ranga? Bhuel, braitheann sé. Tarlaíonn an dá rud. So bíonn orainn pleanáil fadtéarmach a dhéanamh. Ar ndóigh, bíonn mórbhreathnú bliana againn agus ansin cuireann muid síos b'fhéidir na spriocanna agus na straitéisí atá á gcur i bhfeidhm agus b'fhéidir an bealach leis an Ghaeilge a neartú ins an seomra ranga. Ar ndóigh, bíonn an phleanáil sé seachtainiúil againn agus an phleanáil seachtainiúil. Braitheann sin ar an múinteoir ach go pearsanta, oibríonn an phleanáil seachtainiúil domhsa mar feicim cá bhfuil mé ag dul ins an seomra ranga agus cad é atá de dhíth ar pháistí aonaracha. agus chomh maith leis sin caithfidh tú tabhairt isteach b'fhéidir an, cad é an measúnú leis sin fosta, so ag brath ar an mheasúnú atá ag tarlú ins an seomra ranga, thig leis an pleanáil athrú, b'fhéidir mar shampla go raibh sprioc agam b'fhéidir freagairt leis an bhriathar an tseachtain sin, go mbeidh mé ag cur béim ar sin ins an Ghaeilge labhartha agus níor oibrigh sin, b'fhéidir go mbeidh orm an pleanáil a athrú don tseachtain ina dhiaidh sin, agus tá bealach iontach éascaí le sin a dhéanamh, ní gá. an pleanáil a athchruthú in amannaí ar scoil baineann muidinne úsáid as post-its go fiú agus deir muid 'níor oibrigh sin, tá níos mó béim le déanamh agam ar an ábhar an ghné seo den churaclam'. So cáipéisí oibre atá iontu mar sin? Cáipéisí oibre agus bíonn siad, cuidíonn siad liomsa nuair atá siad feiceálach sa seomra ranga so bíonn siad os mo chomhair ar an, os comhair an deasc agus i gcomhad chomh maith. Agus sílim rud éigin eile, ní fiú bheith ag obair leat féin ach an oiread. Ní turas uaigneach atá ann. Is féidir comhairle a fháil ón mhúinteoir béal dorais, is féidir comhairle a fháil ón Chomhordaitheoir Teanga, ón Chomhordaitheoir Litearthachta, cibé comhordaitheoir. Tá na sórt leaganacha nó na templates ag na comhordaitheoirí sin agus sin an bealach. a théim féin i mbun pleanála, ag labhairt leis an fhoireann scoile, ag labhairt le chéile mar eochairchéim fosta agus fosta tá sé tábhachtach an páiste a thabhairt ar bord fosta. In amannaí bíonn riachtanais difriúla ag na páistí agus b'fhéidir go bhfuil pleanáil ar leith de dhíth ar pháistí áirithe agus caithfidh tú sin a thabhairt isteach insa phictiúr fosta agus. Plé leis na tuismitheoirí fosta. Tá sin tábhachtach agus luaigh tú féin nach bhfuil tú leat féin ag gabháil dó seo. A Sheáin, an bhfeiceann tusa ról ag tuismitheoirí agus ról ag pobal na scoile in san phleanáil seo agus gur cheart nó ar cheart go mbeadh ról acu san in san phleanáil atá á dhéanamh in san tseomra ranga ag Fionnuala agus ag múinteoirí? Bhuel, is cinnte go n-oibríonn scoileanna i gcomhar le tuismitheoirí agus cuireann siad ar an eolas iad cad é go díreach a bheas ar siúl ag a gcuid páistí. Rud níos tábhachtaí ná sin gur cheart go mbeadh na páistí páirteach insa phleanáil, agus bíonn. Is iad a bheas ag foghlaim agus tá an curaclam bunaithe ar rud a dtugaimid tógalachas air nó constructivism. Is cuma cad é chomh maith leis an múinteoir, caithfidh na foghlaimeoirí an fhoghlaim a dhéanamh. So cad chuige nach mbeadh baint ag na foghlaimeoirí leis an phleanáil agus le próiseas na pleanála agus le mionathruithe a dhéanamh ar an phleanáil? agus an áit atá ag an nGaeilge ins an phleanáil sin uilig. An dtig liom pilleadh ar phointe a rinne Caitríona, Caitlín, faoi, faoin soláthar ag an, ag an iar-bhunleibhéal, OK? Ní ann do, do, do PGCE iomlán ach tá cúrsa feabhsúcháin sa Ghaeilge agus sa Ghaelscolaíocht ar siúl againn agus atá an-fholláin ar fad sa mhéid is go bhfuil trí institiúid ag obair le chéile, Ollscoil Uladh, Ollscoil na Banríona agus Coláiste Ollscoile Naomh Muire. Tá ocht n-áit ar fáil achan bhliain agus ar ndóigh ní leor sin ach cuirtear oiliúint orthu insa chóras atá againn agus feabhsaíonn siad a gcuid Gaeilge go leibhéal áirithe ach mar deir Caitlín caithfimid a bheith ag obair ar sin leis sin a dhéanamh iomlán agus cad chuige nach mbeimis ag obair le go mbeadh fóchéim ann fosta. Yeah, bhuel sílim go bhfuil sé aitheanta nach bhfuil, go bhfuil níos mó soláthar de dhíth do dhaoine atá ag iarraidh teacht amach agus go bhfuil níos mó múinteoirí atá cáilithe in achan uile ábhar de dhíth in san chóras, go háirithe ag an darna leibhéal agus fiú ag an tríú leibhéal má tá an córas le feabhsú agus má tá níos mó forbairt le déanamh ansin ó thaobh na cúrsaí de. Bhí muid ag caint faoin darna leibhéal ansin Caitlín. tusa ag obair ann agus gcroíthe ann, na socruithe agus an dóigh a dtabharann sibh faoi rudaí i gColáiste Feirste, bhfuil an béim ar fad ar an teanga nó ag an ábhar agus sibh ag dul don teagasc agus ag an darna leibhéal ó thaobh pleanáil de? Bhuel, ceist mhaith ann agus sílim sin an dúshlán is mó atá romhainn mar mhúinteoirí tum-oideachais, you know an cothromaíocht sin a bhaint amach idir an t-ábhar agus an teanga agus tá na caipíní sin orainn an t-am ar fad agus Ní féidir linn dearmad a dhéanamh ar sin, gur múinteoirí Gaeilge muid uilig. Is múinteoir staire mé agus caithfidh mé daltaí a ullmhú faoin an t-ardleibhéal agus an GCSE but má dhéantaim sort, má dhéanaim neamhaird ar an Ghaeilge ní bheidh siad in ann you know na gráid maithe sin a bhaint amach. So caithfidh muid aird a dhíriú agus tá aird againn in sa phleanáil ar ó thaobh na Gaeilge de. So amharcann tú ar na ar an riachtanas atá ann i do ábhar ó thaobh you know tá gach ábhar difriúil you know beidh Is stair atá agam but beidh you know pleananna difriúla ag an múinteoir ealaíne agus an múinteoir TFC agus an múinteoir teicneolaíochta so amharcann tú ar cad é atá de dhíth ort ag an eochairchéim sin agus tá tú i gcónaí ag amharc ar aghaidh ag an chéad eochairchéim eile go háirithe ag eochairchéim a trí so faoi dheireadh you know bliain a deich ba cheart go mbeadh siad ábalta you know A, B agus C a dhéanamh so sa stair cuirimid an-bhéim ar an scríbhneoireacht shínte, ar scileanna na bhfoinsí agus táimid i gcónaí ag obair ar sin so Bheadh neart ceachtanna againn ar an aimsir chaite, ar an aimsir ghnáthchaite, teanga na n-aistí. In amanna bheadh sin iad de formal, you know, bheadh an, you know, aimsigh na botúin againn agus bheadh, you know, droch-Ghaeilge in airde againn agus na cláir bhána aonaracha againn agus caithfidh siad iad a cheartú nó bheadh, bheadh sé níos formal, you know, caithfidh aiste, caithfidh siad aiste a scríobh agus ansin tá, aischothú scríofa air sin agus caithfidh siad dréachtú a dhéanamh agus cinntiú go bhfuil siad ag glacadh an t-aischothú sin ar bord agus ag feabhsú i rith an ama nó thig leis a bheith iontach neamhfhoirmiúil you know in sa rang GCSE go bhfuil ceacht agam ar an tuiseal ginideach you know ok so seo an Ghearmáin seo muintir na Gearmáine agus cén fáth a tharlaíonn sin so tá tú i gcónaí ag gabháil dó sin agus fiú um, bhí muid ag caint níos luaithe ar an aischothú ceartaitheach nó bhí tú ag caint ar um, ceartúchán agus Chuir muidne ceartú le cineáltas air so ba cheart go mbeadh sin nádúrtha againn agus tá's agam go bhfuil, phléigh muid seo, tá tú i gcónaí ag gabháil dó sin you know má thagann duine isteach agus deir sé oh ní, rinne mé m'obair bhaile, ní, goidé, ní, you ní dhear agus tá tú ag tabhairt leideanna dóibh, tá tú ag iarraidh orthu iad féin a cheartú, ansin thiocfadh leat b'fhéidir iarraidh ar chara iad a cheartú, ar ndóigh píosa craic, tá acmhainn grinn, iontach tábhachtach. in san earnáil seo agus níl tú ag iarraidh duine ar bith a náiriú but d'fhreastail mise ar Choláiste Feirste, bhuel Meánscoil Feirste a bhí air tráth agus bhí sin i gcónaí againne go háirithe leithéidí Brendan Ó Fiaich agus iad siúd agus bhí píosa craic ann agus acmhainn grinn in úsáid mar cuidíonn sé leo i gcónaí agus tá siad i gcónaí caithfidh muid sin a dhéanamh le cinntiú go go ndéantar réidh an chéad cheann ann. Now chuir mé ceist ar bheirt agaibh agus muid ag déanamh réidh níos luaithe, an bhfuil ról don Bhéarla agus tú ag iarraidh téarmaíocht a mhíniú agus an bhfuil ról don Bhéarla agus tú ag iarraidh b'fhéidir coincheapa úra a fhoghlaim? A Sheáin, do bharúil, bhí sibhse ar fad ag easaontú liom go raibh, níl, níl ról ar bith. Do bharúil a Sheáin, bhfuil ról don Bhéarla agus tú ag iarraidh rudaí a threisiú? Dtig liom freagra a thabhairt air Kathleen tá sin an-suimiúil. Tá daoine ann a déarfadh, Má deir leanbh, 'Ní rinn mise an obair baile', an dtuigeann tú an teachtaireacht? Is cinnte go dtuigeann. Níl an obair baile déanta. Ok? Tá múinteoirí ann, tá, táimid ag caint ar spectrum anseo, tá múinteoirí ann a déarfadh, 'Bhuel, tuigim an, tuigim an teachtaireacht, níl an obair baile déanta, bogfaimid ar aghaidh'. Tá daoine eile ann atá an-anailíseach agus a déarfadh, 'Hmm, Níl greim ag an leanbh seo ar an aimsir chaite den bhriathar mírialta sin. Caithfidh muid nóta a dhéanamh de sin agus é a dhéanamh go córasach agus síleann muid gur sin an dóigh ar cheart do rudaí a bheith. You know, go gceartófá láithreach é agus go mb'fhéidir go méadófá, oh níl an obair baile déanta, cad chuige nach ndearna, cad chuige, so go bhfuil tú ag méadú agus ag athrá an rud mar is ceart ach go bhfuil tú ag déanamh nóta i d'intinn nó ar do ríomhaire, Goidé nach dtig leis an leanbh sin a dhéanamh? Ach sin, sin éileamh eile ar mhúinteoir, tumoideachais, an féidir liom briseadh leis sin? Caithfidh tú ciall cheannaithe a úsáid fosta, like ní, like ní féidir leat achan uile mheancóg a cheartú agus bheith ansin go deo agus caithfidh tú, níor mhaith leat muinín na ndaltaí a bhriseadh agus tá tú ag iarraidh bheith chomh cineálta is gur féidir leat agus tá, tá so many bealach ar féidir sin a dhéanamh, thig leat leideanna a thabhairt, thig leat múnlaireacht a dhéanamh, thig leat iarraidh ar ar na daltaí eile cuidiú leo but aontaím ní dóigh liom gur cheart é a dhéanamh i gcónaí just ciall cheannaithe in úsáid agat ach fosta an rud a dúirt tú ná má mhothaíonn tú go bhfuil an mheancóg céanna you know ag tarlú i rith an ama nó má tá aiste le déanamh acu agus mothaíonn tú go bhfuil an rang ar fad ag streachailt le gné amháin b'fhéidir an chopail atá then thig leat then sin a úsáid i do chuid pleanála sin rud bhí mé ag dul a rá thig é a thabhairt isteach sa phleanáil nó san bhunscolaíocht ach go háirithe. Tá an t-athrá iontach tábhachtach agus an áibhéil teanga sin iontach tábhachtach agus ag bun na scoile go háirithe. Is fríd an amhránaíocht nó fríd na ranntaí agus dántaí a tig na meancóga coitianta sin aníos agus mar a deir Cáitín agus Seán, déanann páistí meancóga fiú nuair atá siad ag caint, nuair atá. daoine ag tógáil páistí le Gaeilge, déanfaidh siad, déarfaidh siad ní rinn, cibé ar bith, fiú sa Bhéarla, déanfaidh siad meancóga fosta agus caithfidh muid bheith cineálta agus, ach san am chéanna, caithfidh siad an teanga ceart agus beacht a chloisteadh chomh maith. So mar sin de, bhfuil na hamhráin agus na rannta agus na dánta in úsáid agaibh go forleathan agus sibh ag pleanáil agus sibh ag teagasc an Tá. Chomhairle leo? Mothaím féin mar chomhordaitheoir ealaíne go bhfuil na hamhráin iontach, iontach tábhachtach agus na ranntaí agus na dántaí. mar bíonn na sórt frásaí úsáideacha sin ann, bíonn saibhreas ann agus de réir mar a chluin na páistí na frásaí sin agus na hamhráin sin agus na ranntaí sin tiocfaidh sé go nádúrtha isteach insa teanga labhartha ó lá go lá agus is féidir, you know, nasctar sin le drámaíocht chomh maith so mar shampla. An tseachtain seo caite bhí mise ag déanamh a haon a dó a trí luchóga beaga buí agus ansin bhí cuid de na páistí gléasta le mascanna orthu ag déanamh na gníomhaíochtaí agus ansin ag ithe píosa cáise so you know so anois tá siad ábalta a rá ag ithe píosa cáise so sin saibhreas b'fhéidir nach mbeadh acu roimhe mar an gcéanna leis na hamhr na seanamhráin uilig deir daoine ó tá siad iontach leadránach ach níl is féidir cúlra a thabhairt daofa Ag caint faoi Báidín Fheilimí, is féidir caint faoi na tonntaí is féidir a nascadh le tíreolaíocht fosta agus labhairt faoi cá bhfuil, cá bhfuil Toraigh, cá bhfuil Inis Gabhla agus labhairt faoi sin. So tá cuid mhór is féidir a nascadh fríd na hamhráin, cuid, cuid mhór idir teanga, idir drámaíocht, idir ealaín, idir DTO. Tá sé dochreidte maith. Agus ag caint ar sin, ar chaill na páistí amach air sin le linn na paindéime nuair a bhí na scoileanna druidte agus nuair nach raibh an teagmháil acu leis an tseomra ranga agus na rudaí sin a bhí a dhéanamh? Is cinnte gur chaill siad. Chaill siad cuid mhór, go háirithe sa bhunchéim agus in Eochairchéim 1. B'fhéidir nach raibh an dúshraith sin ag cuid mhaith de na páistí, go háirithe páistí nach bhfuil Gaeilge sa bhaile acu. Ar ndóighe, bhí muid mar mhúinteoirí ábalta a rudaí a chur ar líne ach ní hionann sin agus Gaeilge a chloisteáil gach lá, an lá ar fad. Agus mar sin de, ó thosaigh muid ar ais mí Mheán Fhómhair, tá na Gaelscoileanna uilig, chinn siad go mbeadh níos mó béime ar an Ghaeilge labhartha ins sa seomra ranga agus ins na scoilteacha agus chuir Comhairle na Gaelscolaíochta maoiniú ar fáil le b'fhéidir cúntóir teanga nó múinteoir teanga a thabhairt isteach agus béim a chur ar an Ghaeilge labhartha. So mar shampla tá cúntóir, cúntóir teanga againn ar scoil agus tugaimse b'fhéidir amhráin nó rannta di nó b'fhéidir rudaí bunúsacha cosúil le freagair leis an mbriathar, an ndearna tú sin, rinne mé sin, cén bealach a ndearna tú, cuid mhór athrá agus cuid mhór plé le sin a chothú agus é a bhaint amach as na páistí chomh maith. Ach tá na rudaí sin agus tá's agam gur grá liom na healaíne ach tugann an drámaíocht agus ealaín agus sin uilig deis do na páistí iad féin a mhíniú ar bhealach you know na mothúcháin a chur in iúl agus puipéid a úsáid agus tá sin de dhíth. Tá sin de dhíth.
Luaigh tusa na healaíne. Ar bhealach eile, an spórt taobh istigh de na scoileanna sna Gaelscoileanna, bealach iontach tábhachtach agus maith atá ann chun an eolaíocht agus chun teanga den chineál sin a thabhairt isteach, a thabhairt amach as an tseomra ranga agus foghlaim agus béim a chur ar bhitheolaíocht agus rudaí cineál fisiciúil a thabhairt do pháistí, go háirithe ag an darna leibhéal agus níos faide anonn. Is cinnte gurb é agus Tá cuimhne agam bheith ag reáchtáil foireann Liathróid Láimhe agus bheith ag caint ar rudaí nach mbeifeá go deo agus bhí tú taobh amuigh de bhallaí na scoile, de gheaftaí na scoile agus mothaíonn cuid mhaith páistí go stadann an Ghaeilge ag geafta na scoile agus nach bhfuil áit agus bheadh siad ag amharc cad chuige a bhfuil tú ag caint na teanga sin taobh amuigh agus tá muid ag cúirt Liathróid Láimhe. Tá deiseanna ann, tá siad ag gabháil do rudaí agus ag éisteacht leis an teanga. i ngan fhios daofa, agus sin mar ba cheart rudaí a phleanáil go fiú i rith an lae, go bhfuil siad ag gníomhú, go bhfuil siad chomh sáite sin ins an rud atá siad a dhéanamh nach mothaíonn siad go bhfuil tusa d'aonturas ag cur teanga chun tosaigh orthu le go n-éistfidh siad, le go dtuigfidh siad, le go sealbhóidh siad an teanga sin agus go mbeidh siad ábalta an teanga sin a úsáid fosta. Sin na cleasanna beaga atá ag múinteoirí. oilte ins a' tumoideas agus tá eagla orm go mb'fhéidir go bhfuil cuid de na rudaí sin á maolú rud beag agus go bhfuil múinteoirí úra a' déanamh go dtig leo rudaí a aistriú you know agus gur bealach furasta é sin amach. Sin an bealach is fusa. Caithfidh tú treabhadh ar aghaidh ag úsáid na scileanna uilig atá agat mar mhúinteoir leis an chiall a chur trasna. Agus sin fosta, b'fhéidir, an bhfuil tábhacht atá ag cumainn agus clubanna taobh amuigh den scoil agus an nasc sin leis na Gaelscoileanna nó ag na Gaelscoileanna leis leis na cumainn sin agus mar a luaigh muid níos luaithe pleanáil atá déanta go bhfuil na rudaí sin ar fad ag teacht le chéile. Cáit, An dtarlaíonn sin? Oh yes agus you know bhí muid ag caint ar an teanga shóisialta sin agus i gColáiste Feirste you know tá an oiread sin cumainn iarscoile againn, tá cumann cócaireachta againn, club scannáin, tá club stem againn, tá Liathróid láimhe, you know, iománaíocht, camógaíocht, peil, sacar, achan rud againn agus bíonn ár múinteoirí páirteach insna cumainn sin agus ár gcúntóirí agus tá Gaeilge uilig in úsáid acu agus sin uilig ag cur leis an teanga shóisialta sin agus go bhfeiceann siad, you know, nach stopann an Ghaeilge ar cheathrú i ndiaidh a trí. And then fosta ár gcúntóirí ranga atá speisialta maith, bíonn siadsan is oibrithe óige. iad go leor acu agus tá OCNs déanta acu agus tá siadsan ag obair insna cumainn óige agus tá an oiread sin you know ráchairt ar na cumainn óige faoi láthair sin ag go raibh orthu daoine a dhiúltú ón doras ansin ar na mallaibh bhí fógra ar na meáin shóisialta agus tá siad thar barr agus tá sin arís ag ag ag cur leis an eispéireas sin tá tá fiú cumainn óige ann do dhaltaí le huathachas Sólás na nÓg So tá gach cineál cumainn ar fáil agus tá an oiread sin deiseanna acu chun Gaeilge s'acu a úsáid, rud atá speisialta. Tá sé, tá sé, bíonn cuid mhór daltaí scoile s'againne ar bís dul chuig an Cumann Óige, bíonn sé ar fáil cúpla uair sa tseachtain agus fiú mo pháistí féin i ndiaidh am scoile bíonn siad ar bís dul ansin agus is deas sin mar nuair a bhí mé féin óg ní raibh rud ar bith mar sin ar fáil agus, agus tá cumainn drámaíochta, cumainn ealaíne agus fiú tá cumainn spóirt anois ar fáil. fríd mheán na Gaeilge. An gcuidíonn sé mar sin nuair atá na cumainn sin ann an Ghaeilge a thabhairt isteach i gclós na scoile?
Cuidíonn, ach arís tá ról b'fhéidir ag na cúntóirí b'fhéidir a bhíonn ag obair taobh amuigh i gclós na scoile, caithfidh iad siúd an Ghaeilge a chur chun cinn agus fiú leis na cúntóirí teanga atá ag obair i scoil s'againne fá láthair, sin béim amháin nó sprioc amháin atá mise ag tabhairt daofa ná b'fhéidir,

Agus caithfidh múinteoirí a bheith cúramach, tá muid i gcónaí ag rá 'déan seo', 'léigh sin', 'scríobh seo', 'druid an doras', 'foscail an fhuinneog'. So ní hiontas ar bith go ndeir na páistí 'An dtig liomsa foscail an fhuinneog? agus ansin tig mearbhall orainn cad chuige a bhfuil siad ag caint mar sin. So go gcaithfidh tú féin úsáid na, bheith cúramach faoi úsáid na teanga agus foirmeacha éagsúla a úsáid. Ach tig liom pointe a dhéanamh chun an cur i gcás le, fán rud eile, teanga acadúil agus teanga shóisialta. rud ag dul chuig Esat. Deireadh an gceisteanna a chur ortsa go bhfuil bhfuil deifir ann agus. Bhuel, tig sin aníos go minic in sa taighde, go bhfuil muid an-mhaith ag tabhairt teanga acadúil do na daltaí, á, thig leo labhairt ar thíreolas agus ar ar eolaíocht agus na téarmaí seo uilig ach go mbíonn siad ag streachailt le gnáthchaint, you know, nach dtig leo comhrá a choinneáil, dtuigeann tú? So. Caithfidh muidinne a bheith ag smaointeamh air sin fosta, an teangaidh shóisialta sin a thabhairt agus ar ndóighe, caithfimid a aidmheáil nuair nach bhfuil an múinteoir i gceist ach go bpilleann siad ar an teangaidh láidir atá acu, an Béarla. Cén fáth? Tá sé iontach furast a mhíniú, tá siad ag iarraidh gnáthchomhrá a dhéanamh lena bpíaraí. So caithfidh muidinne a bheith ag smaointeamh goidé mar thig linn cúiteamh a dhéanamh in san easpa teagmhála atá acu leis an teangaidh. i gcomhthéacs sóisialta. Sin ceann eile de na dúshláin le cur leis an liosta.
Bhí mé ag dul a rá, sílim ar ndóigh tá moladh iontach tábhachtach agus baineann sé, sílim go mbraitheann sé ar an scoil, b'fhéidir má tá córas duais i bhfeidhm nó má tá córas moladh i bhfeidhm. Tá's agam i scoil s'againne, tá's agam go ndéanann achan scoil é, Gaeilgeoir na Seachtaine, ach sílim, fosta má bhíonn múinteoirí amuigh leo sa chlós ag éisteacht agus ag tabhairt maith tá sin ar dóigh so goidé tá goidé atá a dhéanamh agaibh agus de réir a chéile mothaím i scoil s'againne ó thosaigh muid ar ais agus muid ag tabhairt moltaí do na páistí agus a rá leo you know cuidiú leis an sruth cainte go bhfuil an Ghaeilge ag tá sí ag éirí níos fearr sa chlós agus ar bhonn sóisialta fosta, tá siad ag caint le chéile níos fearr agus b'fhéidir tionóil a chur i bhfeidhm agus ansin b'fhéidir labhairt leo sa tionól faoi an Ghaeilge agus tá's agam go bhfuaimníonn sé iontach leadránach ach cuidíonn sé go mór mhór leis an labhairt agus leis an chaint. Agus sin an na rudaí is bunasaí sin, you know go gcuidíonn cúrsaí tréadchúraim, you know in sa dara leibhéal, you know tá ról ar leith ag an mhúinteoir foirme, you know, go bhfuil siadsan ag labhairt leis na daltaí agus ag cothú caidrimh leo agus ag cur aithne orthu agus muidinne mar mhúinteoirí ábhair, you know, ní fhaca muid iad b'fhéidir dhá uair sa tseachtain nó thrí uair an chloig but go gcuireann muid aithne orthu agus go go gcuireann muid tús le comhrá, you know, go bhfuil muid ag caint ar rudaí níos sóisialta fosta agus go bhfuil muidinne ag déanamh múnlaireachta ar ar an teanga sin atá de dhíth. Is minic go gcuidíonn sin. Luaigh muid ansin bhí muid ag caint faoi chúrsaí le linn na paindéime. Ba mhaith liom ceist a chur ortsa faoi agus tá's agam go bhfuil tú gnoitheach ar scoil agus go raibh an darna leibhéal go háirithe gnoitheach le Google Classroom agus mar sin de. Ó thaobh an tumoideachais de agus ó thaobh an teanga de, cad é na rudaí a d'oibrigh go maith daoibh nuair a bhí muid faoi ghlas agus na rudaí atá foghlamtha agaibh b'fhéidir atá le feabhsú ó thaobh teicneolaíocht an eolais agus ról teicneolaíocht an eolais i ins an tumoideachas. Bhuel, bhí an oiread sin míbhuntáistí in earnáil s'againne le linn na dianghlasála but mothaím nach bhfuil go leor béime ar na buntáistí agus mhothaigh muidinne go leor buntáistí fosta, like bhí muid ag streachailt le rannpháirtíocht ach mhothaigh muid bhí cuid mhór Covid keepers, sin an t-ainm atá air i mBéarla, so dúirt muid an cleachtas Covid le coinneáil. Muidinne ar scoil, you know, mhothaigh muid go bhfuil gach ball foirne anois iomlán eolach ar Google Classroom agus sin in achan uile roinn agus is breá liomsa Google Classroom mar mhúinteoir Ardleibhéal agus GCSE, tá sé ar fheabhas fá choinne Flip Learning so thig liomsa, you know, ag caint ar síniú agus dúshlán, thig liomsa, um, alt a thabhairt do na daltaí in Ardleibhéal agus thig leo sin a léamh agus teacht isteach agus tá siad caithfidh siadsan sin then a chur in iúl dúinn you know a mhíniú nó a theagasc so tá na na daltaí anois mar mhúinteoirí bhí an oiread sin bogearraí in úsáid againn bamboozle kahoot tá rud iontach ann darbh ainm loom so nuair a dhéanann agus bhí mise ag gabháil dó seo go minic le linn na dianghlasála so bhí ar na daltaí cur i láthair a dhéanamh but in áit just cur i láthair a dhéanamh agus béim ar an nGaeilge scríofa, caithfidh siadsan an rud guth a dhéanamh thar an rud. So sin ar dóigh ó thaobh sealbhú, sealbhú na foghlama agus sealbhú na Gaeilge chomh maith. So tá siadsan ag cur an rud i láthair agus ansin cuireann siad é chucu. Mar in amanna bíonn faitíos ar dhéagóirí cur i láthair a dhéanamh os comhair an ranga but seo cur i láthair gur féidir leo just cur díreach chuig an múinteoir agus ansin cluineann tusa an Gaeilge in úsáid acu. Fosta, mar scoil, mhothaigh muid gur neartaigh muid an caidreamh sin le tuismitheoirí so chuir muid ár bpleananna uilig ar fáil i mBéarla, rud a bhí i gcónaí ar intinn againn ach chuir muid é b'fhéidir ar an mhéar fhada so anois ar shuíomh scoile s'againne tá ár dtimthriall foghlama agus i ndáiríre níl ann ach like leathanach de liosta na dtopaicí a bhéas ar bun againn i rith na bliana uilig ar fáil i mBéarla. Chuir muid nascanna úsáideacha ar fáil chucu. Bhí ár múinteoirí chomh cruthaitheach, chonaic muid iad ag cur físeán le chéile, you know físeáin cócaireachta, físeáin drámaíochta, bhí TikToks in úsáid againn agus mhothaigh mé ehm go raibh an oiread sin dul chun cinn ó thaobh na teicneolaíochta de agus cinnte tá an tionchar le mothú anois faoi láthair ó thaobh Gaeilge labhartha na ndaltaí agus imní agus fiú rudaí beaga cosúil le luas scríbhneoireachta na ndaltaí, tá siad iontach mall ó thaobh lámhscríbhneoireachta de agus rudaí agus tá muid buartha fá dtaobh de sin ach ó thaobh cumasú na foirne, mhothaigh mé go raibh cuid mhór buntáistí ansin. Sin ar fheabhas ar fad, bhfuil 's agat an dul chun cinn sin uilig. An amhlaidh an cás é ins na bunscoileanna?
Bhuel sin, mar a déarfá, like, bhí, bhí, ehm, tionchar aige ar an Ghaeilge labhartha ach sin ráite, D'ardaigh scileanna TFC s'againne cuid, cuid mhór, rud a bhí de dhíth orainn. B'fhéidir go raibh cuid múinteoirí nach raibh chomh muiníneach ag úsáid, b'fhéidir, an ríomhaire, ach bhí orainn, ní raibh an dara rogha againn agus tá na múinteoirí uilig an-eolach ar Google Classroom anois agus áiseanna eile agus cuid mhór aipeanna difriúla agus mothaím anois agus mé ag teagasc i mbliana go bhfuil sé iontach úsáideach le obair bhaile a mhíniú, thig liomsa rudaí a chur in airde anois do thuismitheoirí, b'fhéidir tuismitheoirí nach bhfuil Gaeilge ar bith acu, ab ghnách leo a rá liom, ní thig liomsa an obair bhaile sin a dhéanamh, ní thuigim caidé tá ar bun ag an pháiste, ach anois thig liomsa taifead a dhéanamh, taifead gasta agus ní ghlacann sé chomh fada sin, taifead gasta b'fhéidir a mhíniú caidé tá le déanamh, é a chur in airde ar Google Classroom agus tá fáil ag thuismitheoirí thig leo theacht air sin, ar Google Classroom, agus thig an páiste agus an tuismitheoir amharc air sin le chéile, nó mar shampla Fónaic na Gaeilge, is féidir liom na foclaí a mhíniú, thig liom na fuaimeanna a chur in iúl, mar an gcéanna le léitheoireacht, an tÁisaonad anseo, chuir iad siúd Léigh Anois in airde agus bhí na leabharthaí léitheoireachta uilig.

agus an téacsleabhar you know a léamh leo go háirithe ag an darna leibhéal so you know tá an oiread sin dul chun cinn sonraí ndiaidh tarlaithe mar gheall air sin. Agus tharla sin ag an tríú leibhéal fosta. Chonaic mé sin?
Yeah. Roimhe seo nuair a bheadh mic léinn i scoileanna ní bheadh mórán teagmhála acu le tuismitheoirí ach nuair a bhí sé ar líne Bhí tuismitheoirí ag caint leo. Bhí siad, bhí, bhí taithí acu a bheith ag caint le tuismitheoirí, cur comhairle orthu agus thaitin sin go mór leo. Agus go fiú an cúrsa a tugaim le, le mic léinn iarbhunscoile, tarlaíonn sin ar líne den chuid is mó. So bhí deis agam, thiocfadh linn bualadh le chéile am ar bith a ba mhian linn agus ceisteanna Gaeilge agus Gaelscolaíochta a phlé agus a oibriú amach. Ar fheabhas ar fad. Tá buntáistí agus míbhuntáistí. Yeah agus tábhachtach go leanfaidh an bhfuil fhios agat na forbairtí sin ar aghaidh agus go mbeidh sé glactha isteach againn inár dteagasc féin agus ins na scoileanna agus sna Gaelscoileanna ar fad. Bhuel, em, díobh siúd atá ag éisteacht sa bhaile tháinig roinnt mhaith ceisteanna isteach ó mhúinteoirí atá ag iarraidh comhairle a fháil agus díospóireacht a chothú anseo leis an phainéal so táimid ag dul fríd cúpla ceann de na ceisteanna seo agus go gasta pop quiz a dhéanamh libh má tá sin ok maidir leis na ceisteanna seo. Ach Ciara tiocfaidh mé chugatsa leis an ceann seo faoi chomhairle mar baineann sé le uathachas agus riachtanais speisialta ar scoil agus an síleann tú nó an bhfuil barúil agatsa faoi pháistí a bhfuil uathachas air nó uirthi agus an fiú an páiste sin an páiste atá tostach agus nonverbal agus córas an tumoideachais agus comhairle a thabhairt do mhúinteoirí atá ag plé, b'fhéidir, le duine mar sin ins an tseomra ranga? Bhuel, ar dtús báire déarfainn go bhfuil áit ann i gcónaí do gach páiste ins an sa chóras gaelscoile. Bíonn, ar ndóighe, cuid mhór tacaíocht ar fáil agus tá's agam, i scoil s'againne arís, agus dúirt mé seo ag an tús, níl tú leat féin, iarr comhairle i gcónaí, iarr comhairle ón Senco, iarr comhairle ón duine béal dorais leat. Maidir le huathachas de, tá cuid mhór áiseanna ar fáil anois agus tá go leor, seomra ranga s'agamsa, tá bosca ar leith ann, bosca tacaíochta, agus is féidir le páistí, mar shampla, cluaisíní a chaitheamh, is féidir leo. Gel pens a úsáid, is féidir leo leathanaigh le dathanna difriúla a úsáid, má tá seomra róchallánach don pháiste. Bíonn cúntóirí i gcónaí, tá na cúntóirí dochreidte maith insna Gaelscoileanna agus bíonn traenáil iontach tugtha daofa agus i scoil s'againne mar shampla má tá seomra ranga róchallánach is féidir leis an chúntóir an páiste a thabhairt ar shiúlóid thart ar an scoil nó plé a dhéanamh ar na mothúcháin nó plé labhairt fá scéaltaí sóisialta ar cad é atá ag dul ar aghaidh leo agus cuidíonn sin go mór leis an leanbh nó leis an pháiste agus b'fhéidir maidir le páiste nach bhfuil b'fhéidir ag caint go fóill nó b'fhéidir atá balbhacht roghnach orthu b'fhéidir em just bheith ag obair ar mhuinín agus tá áit ann mar tá siad ag éisteacht tá an teanga sin ag dul isteach in sa chloigeann agus eh b'fhéidir i ndiaidh tamall go dtosóidh an páiste ag caint tá's agam i mo thaithí féin tá páiste agam nach labhrann mórán fá láthair ach ar na mallaibh thóg sé mo chroí go mór nuair a thosaigh sí den chéad uair agus tá sí b'fhéidir seacht mbliana d'aois thosaigh sí an sprioc a bhí aici bhí muid ag obair le eagraíocht seachtracha agus thug siad, chuir siad comhairle orm agus bhí mise ábalta labhairt leis na tuismitheoirí. So, tá sé iontach tábhachtach páirtnéireacht a bheith ann idir an tuismitheoir, an múinteoir, an Senco agus b'fhéidir eagraíochtaí eile taobh amuigh. Bhuel, thosaigh an leanbh seo ag léamh leabhar léitheoireachta s'aici don chéad uair agus bhí sin, an mothú sin mar mhúinteoir nuair a léigh sí don chéad uair, cé go raibh sí ciúin, bhí sin ina rud ollmhór agus sílim le tacaíocht agus le. ardú muiníne agus leis na heagraíochtaí cearta ag tabhairt tacaíochta duit go dtiocfaidh sin, agus b'fhéidir nach dtiocfaidh agus sin maith go leor, b'fhéidir go nglacfaidh sé níos mó ama ach tá sé tábhachtach go bhfuil áit ann do gach páiste in sa Ghaelscoil. Tógann sé do chroí nuair a chluineann tú iad agus iad ag léamh agus ag caint agus fiú nuair nach bhfuil sainriachtanais orthu má thagann siad amach le Béarla ar feadh cúpla bliain. Agus ansin go dtosaíonn siad ar an Ghaeilge, tá sé ar dóigh nuair a chluineann tú sin. A Sheáin, tiocfaidh mé chugat leis an cheist seo. An dtig liom pointe ginearálta a dhéanamh. Thig, cinnte, yeah. Tá pointe tábhachtach le déanamh ansin. Tá muid ag léamh le fada an lá go gcuirtear comhairle ar thuismitheoirí, á, ba cheart duit an leanbh sin a bhaint amach as an scoil sin, ní sin an áit. Agus, ar ndóigh, leanfaidh an, cibé deacracht nó easpa tuigbheála atá ar an leanbh, Leanfaidh an deacracht sin á leanúint agus b'fhéidir nach bhfaighidh sé oiread cúraim agus a gheobhadh sé san áit ina raibh sé.
Agus tá an oiread sin tacaíocht ar fáil you know agus b'fhéidir nach bhfuil daoine eolach air mar shampla i gColáiste Feirste tá an nead againn sin ionad speisialta do dhaltaí le huathachas agus níl ach beirt ann faoi láthair agus tá seomra ilchéadfach ann agus déanann siad you know grúpaí tacaíochta ó thaobh na Gaeilge de ó thaobh an Bhéarla scileanna sóisialta de Tá an Ionad Tacaíochta againn fosta agus you know bíonn siadsan ag freastal ar dheacrachtaí litearthachta, uimhearthachta so tá an oiread céanna tacaíochta ar fáil agus b'fhéidir nach bhfuil sin ar eolas ag achan duine go bhfuil sin ar fáil. Agus buaireamh b'fhéidir. Yeah, yeah. Agus tuigeann tú buaireamh na dtuismitheoirí fosta ach anois tá aonad uathachais ann do na Gaelscoileanna fosta agus tá áit, you know tá seomraí cothaithe ann fosta agus tá cuid mhór ar fáil anois nach raibh blianta ó shin.
Yeah, well, níl fhios agam faoi seo, but inár gcás taobh amuigh de Bhéal Feirste agus áiteanna an bhfuil fhios agat ina bhfuil daonra ollmhór, cuirim i gcás, i dTír Eoghain agus áiteanna iargúlta, em, tá fhios agam, you know, b'fhéidir go bhfuil gá le níos mó infheistíocht a dhéanamh ó thaobh na sainriachtanais agus na na háiseanna atá ar fáil do pháistí atá ag freastal ar ar na Gaelscoileanna. Em, is breá liom an cheist seo a Sheáin, eh, an bhfuil an Gaeloideas fóirsteanach do pháistí, eh, nuathagtha sa tír? nach bhfuil Gaeilge ná mórán Béarla acu sa bhaile agus goidé mar a thig linn freastal ar na páistí seo agus bealach isteach sa Ghaeloideas a thabhairt dóibh?
Bhuel, tá sé cruthaithe ag cuid mhór cásanna go bhfuil sé fóirsteanach. Is iomaí duine ón chúlra sin a chuaigh ag Gaelscoil. agus ar ndóigh is é an mhiriúilt a tharlaíonn insa Ghaelscolaíocht go go bhfuil scil na litearthachta ag na na daltaí seo cheana féin, is cuma cad é an teanga atá ann, agus go bhfuil inneall taobh istigh a thumann an teanga, is cuma cé mhéad teanga, is cuma cé acu teanga amháin, dhá theanga, trí theanga, ceithre theanga. Mar sin de, agus aistrítear cuid mhaith de na scileanna atá acu cheana féin ina ina dteangaí, dúchais agus molann muid, ar ndóigh, go leanfaí ar aghaidh ag caint na teanga sin sa bhaile agus gur féidir linne cuidiú leis an aistriú scileanna sin isteach i scileanna Gaeilge agus Béarla, ar ndóigh, agus sin mar a oibríonn sé agus sin an fáth a mbíonn muid ag caint ar dátheangachas suimitheach. Níl muid ag baint rud ar bith ar shiúl ó na páistí, tá muid i gcónaí ag cur lena scileanna, lena gcuid litearthachta agus déarfainn féin go n-oibrigh agus sin éileamh eile ar mhúinteoir tumoideachais agus bua eile ag bua eile ag múinteoir tumoideachais. Iontach. An cheist seo agus tchímse é seo ag tarlú sa bhaile but. An gá do thuismitheoirí iarracht bhreise a dhéanamh sa bhaile agus páistí ag freastal ar an Ghaelscoil?
Am, you know, b'fhéidir é, you know, am, sílim, ag, ag, ag roghnú chun do pháiste a chur chuig Gaelscoil, léiríonn sin go bhfuil tú ag déanamh an, you know, go bhfuil tú ag iarraidh, tá níos mó suim agat b'fhéidir in oideachas an pháiste, yeah, am, agus tá's agam, b'fhéidir, B'fhéidir nach bhfuil mé ag freagairt na ceiste but sílim i gcomhthéacs s'againne, sílim go bhfuil dualgas ar an scoil, b'fhéidir, tuilleadh a chur ar fáil do na tuismitheoirí agus sin an rud atá achan uile scoil ag iarraidh tabhairt faoi you know tá muid ag iarraidh Cluas le Glór a chur ar fáil, tá muid, caithfidh muid i ndáiríre gach uile polasaí atá againn, gach scéim atá againn a aistriú agus chur ar fáil i mBéarla do na tuismitheoirí le cinntiú nach bhfuil tuismitheoir ar bith gan Ghaeilge faoi mhíbhuntáiste agus tá 's agam go bhfuil siad ag cur cuid mhór muiníne ionainne mar mar mhúinteoirí but má tá cumarsáid rialta ann you know tríd tuairiscí tríd cruinnithe tríd you know oíche na dtuismitheoirí you know fiú maidín caife rud atá ar bun againne in achan uile scoil dar liom you know sin Má dhéanann muid é sin, sílim go bhfuil muid ag freastal ar riachtanais achan tuismitheoir i ndáiríre agus ag tacú leo má tá aon bhuaireamh nó a dhath ar bith orthu. Dualgaisí ar leith, nach bhfuil, ar aon duine atá ag obair in earnáil an Ghaeloideachais nach bhfuil ann b'fhéidir in earnáil Bhéarla. Bhuel, bíonn tusa i gcónaí ag déanamh an pointe sin, tá i bhfad níos mó i gceist ná an teangaidh. Ag tá i bhfad níos mó le déanamh ag aon duine atá ag teacht fríd agus ag iarraidh bheith ag obair in earnáil an Ghaeloideachais, nach bhfuil, a Shéamais. Tá, agus caithfidh tú bheith réidh fá choinne sin agus tchifidh tú daoine atá réidh fána choinne agus atá sásta i bhfad níos mó fuinnimh a chaitheamh leis agus a bhain sásamh millteanach amach as. Tuigeann siad go bhfuil siad ag déanamh leas na ndaltaí. Ní bhíonn ach deis amháin ag na daltaí seo. Is. nó tá sé cineál contúirteach nach gcuirtí an chuid is fearr den oideachas ar an dalta sin ar mhaithe le cúis éigin agus tuigeann muid sin agus tá sé mar aidhm againn an chuid is fearr den oideachas a chur ar an pháiste chomh maith le, agus an rud breise, eolas a chur ar an teanga a bhí ag a sinsir. agus sin
é. Tá's agamsa, b'fhéidir freagra a bheas agat ar an cheist seo, na buntáistí sóisialta nó an mbíonn buntáistí sóisialta ag páistí agus iad ag dul fríd córas tumoideachais agus córas na Gaelscolaíochta? Sílim féin go mbíonn mar tá siad ag amharc ar an domhan fríd sórt cupla péire súl mar tá siad ag amharc, tá teanga Bhéarla acu agus teanga na Gaeilge acu agus mar sin de tá siad níos leithne ina gcuid barúlacha cheana féin agus b'fhéidir ar bhealach tá siad iontach muiníneach mar, mar dhaltaí fosta agus mar sin de. Mothaím féin go mbíonn siad níos sóisialta ar chuid mhór bealaí. Tá siad sásta dul isteach i lár an aonaigh nó b'fhéidir bheith ag caint os comhair an phobail, b'fhéidir caint ag ócáidí difriúla agus b'fhéidir ina dhiaidh sin go dtig leo teangaí eile a fhoghlaim fosta. B'fhéidir go dtig leo you know b'fhéidir daltaí a tháinig fríd córas an Bhéarla b'fhéidir go bhfuil siad nach bhfuil siad chomh cleachtaithe céanna, b'fhéidir, dul isteach i rudaí b'fhéidir a mbeadh siad míchompordach leo ach b'fhéidir páistí a tháinig fríd an chóras Gaelscoile go bhfuil siad muiníneach ar chuid mhór dóigheanna difriúla, b'fhéidir, agus go bhfuil siad sásta agus toilteanach rudaí a dhéanamh b'fhéidir nach mbeadh páistí eile a dhéanamh nó daltaí eile a dhéanamh agus ansin ar ndóighe leis na na cumainn like iarscoile anois cuidíonn sin like leo anois fosta agus ehm.

Ar bhealach i bhfad níos mó ná mar atá páistí, b'fhéidir, atá ag freastal ar scoil Bhéarla.
Bhuel, níor mhaith liom comparáid a dhéanamh agus creidim go bhfuil achan you know duine muiníneach ach ní thig liom ach labhairt faoi mo thaithí féin you know creidim go bhfuil ár ndaltaí iontach eolach ar fhéiniúlacht s'acu tá cuid mhór deiseanna acu dul i mbun agóide mar shampla ar scoil s'againne tá ár ndaltaí iontach tógtha le dearg le fearg agus you know caithfidh siad, tá siad iontach eolach you know ar chúrsaí polaitiúla b'fhéidir a bhain leis an Ghaeilge agus an stair sin agus cuid mhór tuiscint acu ar sin agus just creidim just go nádúrtha fosta chuir muid an-bhéim ar aschur teanga ar ar ar an Ghaeilge labhartha so b'fhéidir go gcuidíonn sin you know but níor mhaith liom comparáid a dhéanamh but sílim just ó mo thaithí féin tá siad iontach muiníneach Tá agus sílim go bhfuil siad sásta b'fhéidir ní bhíonn siad cúthaileach sílim go mbíonn siad sásta ceisteanna a chur, b'fhéidir, you know má tá siad buartha faoi rud éigin, labharfaidh siad amach agus tá siad iontach maith ó thaobh na mothúcháin de, you know b'fhéidir go ndéarfaidh siad ó níl mé sásta inniu mar b'fhéidir gur tharla rud éigin agus níl siad ar chúl an dorais. chur in iúl cad tuige go bhfuil siad brónach agus is maith an rud sin mar sin tuigeann tú cad é atá cearr. So mar sin de tugann an dtugann an tumoideachas peirspictíocht ar ar leith bhfuil a fhios agat den den na páistí sin peirspictíocht b'fhéidir nach mbeadh acu de mar a dúirt siad ar scoil. Sílim sílim agus mar mar mar duine a tógadh le Gaeilge mé sílim féin agá sílim sílim go dtugann sé peirspictíocht éigin duit agus agá gur na páistí a bhí mé ag teagasc sílim go mbíonn siad iad ag lá an domhain acu mar dúirt mé fríd

you know go bhfuil muid uilig mar chuid den aon phobal amháin agus you know go gcothaíonn sin meas ar a chéile agus má agus i gcigireacht s'againne dúirt siad go raibh tréadchúram anseo s'againne thar barr agus in achan uile Gaelscoil um níl mé a rá nach bhfuil sin amhlaidh in earnáil an Bhéarla but sílim go bhfuil rud éigin b'fhéidir Rud éigin speisialta ag baint leis speisialta. sílim go bhfuil sé neamhfhoirmiúil agus um you know go mbaineann siad úsáid as ár gcéad ainm nó go mothaíonn siad go bhfuil níos mó aithne acu orainn agus um sílim is Tá súil agat bheith ag caint bhfuil fhios agat le scoláirí as Coláiste Feirste an an cairdeas sin idir sinn féin agus na múinteoirí gur sin rud ar leith atá ann i scoil s'agaibhse ach caithfidh go bhfuil dúshlán ann. Caithfidh muid admháil go bhfuil neart dúshlán ann agus go bhfuil sin i gceist. Ach go háirithe na dúshláin a bhaineann leis an curriculum. Tosóidh mé bhfuil fhios agat leis an an bhunleibhéal. Cad é na dúshláin is mó nó na gnéithe is deacra le tabhairt faoi do bharúil agus tú ag obair in earnáil an tumoideachais? Bhuel, sílim an chéad rud, ar ndóighe, em, caithfidh tú, bhuel, mothaím féin agus mé ag obair sórt in Eochairchéim a hAon agus b'fhéidir bun na scoile, mothaím go mbím i gcónaí ag aisteoireacht. Now ní sin le rá go bhfuil mé ag cur i gcéill, ciallaíonn sé go bhfuil mé i gcónaí ag ceol, i gcónaí, tá, mothaím go bhfuil mé i gcónaí ar an ardán, tá mé ag iarraidh aird na bpáistí a choinneáilt, tá mé i gcónaí ag, d'you know, ag iarraidh, b'fhéidir, Go gialla mar a tháim agam ag rang na céanna thart agus thart arís, caithfidh mé an seomra a dhéanamh níos spreagúla, caithfidh mé íomhánna a úsáid, caithfidh mé b'fhéidir bheith, caithfidh an pleanáil bheith b'fhéidir níos, b'fhéidir, caithfidh mé díriú isteach ar an phleanáil níos mó, caithfidh mé i gcónaí bheith, ar an liathróid, caithfidh mé a bheith i gceartlár na bpáistí, but tá sé ar dóigh, tá sé go hiontach, tá maith. An dtuirsíonn sé thú?
Cuma sin. So ag deireadh an lae bíonn tú spíonta ach is rud maith é Agus ach. gan ann ach an Luan.
Ach gur déarfainn an rud is mó ná go mbíonn níos mó áiseanna Béarla thart agus caithfidh tú b'fhéidir, níl sí chomh holc anois, tá níos mó áiseanna ar fáil, tá muid ábalta b'fhéidir theacht ar rudaí níos fusa ach blianta ó shin, Ní raibh, bhí ar, b'fhéidir, múinteoir Gaelscoile a bheith ag obair thar dheireadh na seachtaine ag cruthú áiseanna. Níl mé ag rá nach dtarlaíonn sin, bíonn muid go fóill ag cruthú áiseanna ach ar a laghad tá muid ábalta theacht ar rudaí. Tá CCEA, tá i bhfad níos mó áiseanna ansin, tá i bhfad níos mó áiseanna ar Gaeloideachas, tá gach, tá na eagraíochtaí uilig ag obair le chéile. Fiú Twinkl, tá muid ábalta sin a lúbadh ar dhóigheanna agus tá muid ábalta na leabharthaí mhóra anois agus na, an clár luath-léitheoireachta, Fónaic na Gaeilge, Tá i bhfad níos mó ann anois ná mar bhí ariamh agus is rud iontach dearfach sin ach déarfainn gur sin an rud is dúshlánaí, ag iarraidh an chaint, mar a bhí Seán ag labhairt faoi níba luaithe, a mhealladh ó na páistí le b'fhéidir plé níos faide a chothú iontu agus caithfidh muid sin a dhéanamh fríd éisteacht, tuiscint, labhairt, fríd an churriculum agus bealaí le sin. Agus muid ag an leibhéal s'againne, níl aon leabhar ann a thig liom a thabhairt, seo an dóigh lena dhéanamh, gabh agus déan é. Deirim leo i gcónaí, caithfidh tú féin a bheith cruthaitheach. B'fhéidir go dtig leatsa smaointiú ar dhóigheanna níos cruthaithí ná mise agus a bheith nuálaíoch fosta. Níl leabhar ar bith a thig liom a thabhairt le cur síos ar achan rud. Táimid i ndiaidh a léiriú cad é chomh casta leis an scéal. An bhfeiceann tusa mar sin dúshláin ar leith ón churaclam agus muid ag plé cúrsaí? Táimid.
Is cinnte, agus sin iad na rudaí a bhfuil muid i ndiaidh a bheith ag caint orthu, an comhtháthú sin idir, you know, deir muid go bhfuil muid ag cur curaclam i láthair agus go bhfuil muid ag teagasc teanga san am céanna. So tá sé mar a bheifeá ag tiomáint nó ag eitilt ar eitleán ach tá tú ag cóiriú an eitleán san am céanna. You know, tá tú ag teagasc an ábhair agus ag teagasc na Gaeilge ag an am céanna agus ní thig leat Ní thig leat ceann ar bith acu sin a fhágáil ar lár. Caithfidh tú i gcónaí an dá rud a bheith ar d'intinn agus é a dhéanamh chomh maith agus is féidir. Agus is dúshlán atá ann, cinnte. An bhfuil sé deacair sin a dhéanamh nuair atá tú ag smaointiú ar ghráid agus fáil isteach chuig cúrsaí agus mar sin de ag an darna leibhéal? Mothaím na deacrachtaí is mó atá againn ná easpa áiseanna. You know, tá, bíonn frustrachas orainne insa darna leibhéal mar mothaím, mothaímid b'fhéidir in amanna, tá an, tromlach na n-áiseanna dírithe ar an bhunscoil, rud atá maith agus, you know, atá ar dóigh, but mar shampla níl go leor téacsleabhair ó CCEA aistrithe, níl GCSE Bitesize aistrithe go Gaeilge, níl, tá siad i ndiaidh BTECanna s'againne a bhaint ar shiúl mar níl siad sásta é a aistriú go Gaeilge so sin gairmcúrsaí ár ndaltaí so, Níl na deiseanna céanna linn ar fáil do dhaltaí s'againne is atá ar fáil in earnáil an Bhéarla, rud atá iomlán míchothrom. So tá muid i ndiaidh, agus you know sin daltaí b'fhéidir nach nach bhfuil siad, níl siad ábalta b'fhéidir you know dul don na hábhair acadúla agus sin an t-aon réimse atá ar fáil. dóibh agus b'fhéidir go mbeadh orthu dul chuig scoileanna eile mar gheall air sin. So bíonn frustrachas orainne ó thaobh sin de. Tá ár múinteoirí go fóill tá, you know, ag obair thar an deireadh seachtaine ag aistriú um i rith an ama agus, you know, tá sin iontach trom orthu, go háirithe múinteoirí óga. Fosta bíonn muid ag streachailt um ó thaobh múinteoirí a earcú leis an saineolas sin, you know, tá sé iontach doiligh teacht ar mhúinteoirí mata agus múinteoirí eolaíochta le Gaeilge. So mothaím go mbíonn seo, you know. Bhfuil mé ag iarraidh teacht. Bhí an cheist sin a chur faoi cúrsaí matamaitice nó eolaíochta agus mar sin ag an bhunleibhéal. Caithfidh go bhfuil sé dúshlánach. Feicimse é sa bhaile agus ag iarraidh rudaí a mhíniú, coincheapa na matamaitice a phlé sa bhaile go fiú aréir agus mé ag dul don obair bhaile agus caoga pingin agus mo gcúrsa sa bhaile ag. Tá, tá, ach arís caithfidh tú, mar a dúirt mé, is scileanna éisteachta i gcónaí sa tseomra ranga so caithfidh tú, caithfidh na háiseanna a bheith os do chomhair so mar shampla má tá tú ag caint fá théama na cruthanna, Caithfidh tú bheith ag taispeáint, mar shampla, cruthanna tríthoiseacha, caithfidh tú an sféar a thaispeáint, caithfidh tú, b'fhéidir, sféarna eile a fháil ó thart an tseomra, caithfidh an comhrá sin agus an chaint, ní féidir bomaite ar bith a chur amú insa seomra ranga. Gabh mo leithscéal, bhí mé ag iarraidh dul ar ais chuig pointe eile fá áis atá ar dóigh agus tá sé ar dóigh do na scoltacha uilig ná an seomra nuachta atá ar fáil anseo agus sílim gur fiú sin a lua mar Is bealach iontach le comhrá agus plé a chur chun cinn sa seomra ranga agus bíonn sé nasctha le gach rud, le DTO, leis an teanga, le gach rud ach just bhí mé ag iarraidh sin a lua mar sílim go bhfuil sé iontach iontach tábhachtach, go háirid do mhúinteoir ag toiseacht amach ansin gur fiú go háirithe ó rang a trí, rang a ceathair ar aghaidh. níos mó aird a thabhairt dó agus bhfuil fhios agat poiblíocht a thabhairt dó agus é ag teastáil go mór air. Bhí deacrachtaí agamsa ag iarraidh matamaitic a dhéanamh ach bhfeacann tú ó thaobh bolcáin agus ó thaobh bhfuil fhios agam go bhfuil mar sin dó agus í ag fiosrú an Íoslainn agus rudaí mar sin, nó nó thig leat sin a dhéanamh go furast go furast. Is léir go gcaithfidh muid sin a chur i gcomhthéacs, smaointigh ar thuismitheoir nach bhfuil Gaeilge ar bith aige nó aici, you know, na dúshláin atá ansin.
Sin an fáth a dtagann Google Classroom isteach fosta agus thig leat rudaí a mhíniú ar Google Classroom agus. Bhí Fionnuala ag caint faoin drámaíocht agus you know cuireann muidinne b'fhéidir go gcuirfidh seo iontas ort but tá an-bhéim ar you know ar dhrámaíocht ag an darna leibhéal you know tá muidinne iontach tógtha le cluichí cló so bheadh am mar shampla agallaimh beirte againn an you know cuid mhór cluichí ní féidir mé a bhaint nó an bleachtaire rúnda nó an dúshlán fiche soicind. Is breá linn frámaí reoite is breá liomsa mar mar chleachtóir an drámaíocht a úsáid mar bhí tusa ag caint ar théarmaíocht b'fhéidir níos luaithe agus you know caithfidh muid sort of caint ar gur an comhairle uilig agus an dóigh chun na téarmaí sin a úsáid agus a chur i gcomhthéacs agus iad a mhíniú so tá drámaíocht iontach luachmhar ar an bhealach sin. Bhuel tá muid ag reáchtáil amach as am, thiocfadh linn bhfuil fhios agat suí anseo i bhfad níos faide agus nuair a d'fhágas Beidh bhíos pointe mhaith le déanamh agam ar na téarmaí eile. Ach bhfuil fhios agat beidh deis b'fhéidir amach anseo níos mó a phlé agus tá's agam go mbeidh an tríú seimineár ar siúl trí mheán an Bhéarla agus sin ag tarlú mí Eanáir agus má tá níos mó eolais uaibh nó má tá sibh ag iarraidh dul i dteagmháil linn anseo sa choláiste thig sin a dhéanamh ar shuíomh idirlín a' choláiste sin www.stmarys-belfast.ac.uk agus thig libh dul i dteagmháil linn anseo an dóigh sin. Chun deireadh a chur le rudaí ba mhaith liom ceist iontach casta a chur oraibh amach anseo. fís atá agaibh don earnáil amach anseo nó do na scoileanna ina bhfuil sibh amach anseo agus tú ar ais anseo i gceann 20 bliain eile, caidé gur mhaith leat nó caidé an bhfuil fhios agat an brionglóid atá agatsa don Ghaeloideas? Go mbeidh muid ar chomhchéim leis an earnáil Béarla, rud atá muid ag dul i dtreo faoi láthair, go mbeidh b'fhéidir tríú leibhéal ar fáil. b'fhéidir, fríd mheán na Gaeilge, go mbeadh sé deas agus go mbeadh níos mó áiseanna ar fáil do na múinteoirí meánscoile agus go mbeadh, b'fhéidir, just níos mó Gaeilge go ginearálta in sa phobal agus go mbeadh muid ábalta, mar atá, tá muid ag dul sa treo sin, a labhairt le chéile i nGaeilge agus nach mbeadh sé, go mbeadh sé forleathan agus go mbeadh sé.

do dhaoine ar bith atá ag teacht fríd nó ag toiseacht amach nó ag gabháil isteach na scoileanna anois go dté a déarfá. Bhuel, is dóiche, is cuimhin liom nuair a d'fhág mé an ollscoil, nuair a bhí mé réidh le himeacht as an ollscoil le céim sa Cheiltis agus go ndúirt an tOllamh linn, Bhuel anois, thig leat imeacht anois agus tá na huirlisí agat leis an Ghaeilge a fhoghlaim. Is d'amharc mé mar sin air. Cé, bhuel, tá mé i ndéidh a bheith ag éisteacht leat le ceithre bliana. agus bhí an ceart go hiomlán aige, you know go gcaithfidh tú mar, mar, mar dhaoine a d'fhoghlaim an Ghaeilge go gcaithfidh tú i gcónaí bheith ag obair ar do chuid Gaeilge, an t-eolas atá agat ar fhóineolaíocht, ar choimhréir, ar ghramadach na Gaeilge le go dtig leat na coincheapa seo a raibh muid ag chaint orthu a mhíniú go maith. Ansin an téarma, níl ann ach brú cnaipe agus gheobhaidh tú an téarma. Ní, ní thig leat an teangaidh shaibhir uilig atá idir na. na téarmaí a fháil ó bhrú cnaipe. Caithfidh tú obair chruaidh a chur isteach agus déarfainn le daoine sin é agus ceangal isteach. Anois tá polasaí tumoideachais ag gach scoil Gaeltachta so tá an Ghaeltacht linn ag dul don obair chéarna agus ba mhaith liom comhoibriú a fheiceáil ar an oileán go hiomlán ar an dóigh sin. Ní stopann an fhoghlaim in am ar bith. Ní stopann. Ní stopann.
Caitlín, chugatsa. Agus deireadh, an rud céanna le Fionnuala, fís a bheith agatsa don darna leibhéal go háirithe? Bhuel, ba bhreá liom tuilleadh meánscoileanna a fheiceáil. Tá, bhí muid ar bís, you know, um fá Ghaelcholáiste Dhoire agus bíonn muid ag comhoibriú go dlúth leo. Um so ba bhreá liom, tá siad ag caint ar meánscoil eile i dtuaisceart na cathrach agus tá sé de dhíth, tá muid ag tarraingt ar naoi gcéad dalta agus tá muid i bhfoirgneamh fá choinne sé chéad dalta so um tá muid ag streachailt ó thaobh na cóiríochta de. So b'fhéidir meánscoil eile, b'fhéidir an tríú mheánscoil a fheiceáil anseo, b'fhéidir sa Trá Ghearr, agus sin é agus níl áit ar bith níos fearr ná an earnáil seo agus tá mé, bím chomh buíoch go n-oibrím in san earnáil seo agus go bhfuil mé ag, you know, go bhfuil daoine iontacha thart orm mar seo le tacú linn agus. Bíonn bród ar leith ag baint linn. Yeah, bíonn, yeah, agus cé go bhfuil sé dúshlánach,